unu n'anya anyị afụ na ndị a bụ ugbo ọgba azụ they are good to go they are good to go ugbo ọgba azụ are ready we move uwe kwa ị na-anụ ya

ụmụ akwa azụ afọ unu n'echichi ihe a na-ekwu ka a na-eme ọ na-enwekwa ọṅụ ọ na-enwekwa ọṅụ awekwala m unu ụwa chọgbuo onwe ya

biko zọ ọ na-akwa ka ndị mmadụ mere anyị tete ndị a jekwe training o eziokwu ha ji ya na brazil ịkpọ ọkụ esi agwa asụ akwa na so biko ndị security ụmụ ọ bụrụ na ị mara ndị nọ n'ọgbọ ọ ndị ndụbisi age grade of ugbo nabọ na-abụ mkpụrụ abụọ nwere mmadụ nwee ụmụ ikorobịa eziokwu nwayọ nwayọ izi izi izi sọfụrụ sọfụrụ

Asị anụ ọgụ. Hapụ anyị biko ka anyị lụọ ihe anyị bịara.

i kwuo ị tụba ụtụ be responsible for your actions ị tụa nwaanyị ime nụọ ya good okwu gị ya mana ịdịkwa na-atọ ụtọ ịtụazị nwaanyị ime ee mana the implication bụ na ị tụba ya ime ị mee gịnị ị nụọ ya ee biko ụmụ ikolobịa anyị ekene unu rinne ndị ndụbisi age grade quickly ka anyị bịa ebe ndị be anyị nọ anyị nwere chairman of this occasion na ndị anyị ga-akpọpụta ya o were oche ya uche mma na o mego anyị ekene ndị ọzọ wee bido onye m na-ekwu maka ya bụ chief Chibuike Udefi the CEO of Authority Concept. Ugbo kwenu. Ugbo nabọ kwenu. Ugbo nabọ kwezuonu ọ ga-adịrị anyị mma n'aha Jizọs ee biko ee ọ ihe e kwuru ka a na-eme ọ ihe nna nna anyị ha merụ anyị nwa mee ya so ụmụ anyị mee ya ọ bụghị alụ ee na mm, ebumnobi anyị bụ na ụmụazị anyị na-afụ na ekwe tata na ihe ọma niile ha na-achọ ọ na ha gbara ụkwụ n'ala Ugbo taa na ihe ọma niile ha na-achọ ma ndị na-azụ ahịa ma ndị na-agụ akwụkwọ ma ndị na-amụ ọrụ na Chineke ga-emeziri ha site na mmaju kwuru n'aha Jizọs ee biko ee anyị ama mgbu oge ebe a so the MC biko ihe ọbụla anyị na-eme biko ka anyị mee ya sharp sharp because ị ma na anyị nọchakwaghị ya anawa na anama na ama n'eziokwu dịka di onohe ọ na-agba m izu emecha ka m bịa ọbịa ya ị ghọta so na-akọ ọrụ kwa other people so biko ihe ọ bụla a ya-eme ka anyị mee ya sharp sharp ka anyị wee nwee ike imekwa ihe ndị ọzọ Ugbo kwenu Ugbo nabọ kwenu Ugbo nabọ kwezuonu
biko kụpụnụ chairman anyị aka kụpụnụ aka authority concept authority concept onye ọ na-ekwu nwere ihe ọ na-eme nnukwu mmadụ afọ ada atụ egwu wee buru ụzọ mana eziokwu ọgaranya chere mba anụ jere juru aka ndị ọ na-enye mere gịnị dịrị nne anụ na authority nọ n'egwu na ndị m ga-ekenebe kịta there's no protocol here mara ka m kene onowu very important onowu bụ onye isi anyị anyị na-eche kemgbe Oh, yeah, ka o were yes. oche onowu anyị bịakwa n'obi gị isi anyị nọ anyị ekwe
anyị kelere chukwu na mmemme dị otu a ọ ihe dị mma ọ bụ ihe anyị na-achọ chukwu maka onye na nwaanyị na-ayọ chukwu ka o nye ya nwa nye nwoke nye nwaanyị ma o nye nwoke nwoke bakwuru nwoke ibie ọ ihe ọṅụ dịrị anyị ncha so anyị kelere chineke na-ayọ ka ụmụaka abanyere anyị taa anyị tụwa ụtụ dụrụ anyị mfe maka anyị ndị na-atụ ụtụ abara ego na ihe gburugburu gwara anyị ahụ n'afọ gara aga so anyị ekele onye ọbụla maka mmemme a na-ekelekwa Chukwu maka oge o nyere anyị magburu onwe ya so udo dịrị anyị ncha n'aha Ji Hey, Ezeudo.
odogwu i so n'ihe a na-eme onye gụwa ma ọ gị bugro dj ebe ahụ onye nọ bụ ebe ụmụ nwaanyị na ụmụazị na amara m iji ebe a e kwụrụnụ ọtọ biko na anyị na chukwu abụrọ ọgbọ anyị na chukwu abụrọ ọgbọ
n'aha nna na nwa na mmụọ nsọ chukwu ọma anyị ekene gị anyị enye gị ekene ime ka anyị gbakọọ taa ụmụaka anyị abụgo ndị tofutere iso bụrụ ndị okenye n'ugbo anyị na-ayọ gụ nna ka ị gọzie ha nye ha ogologo ndụ nye ha amamihe nye ha akụ na ụba mee ka ha na onwe ha mara ihe ha banyere ekwenye ka ndị iro hụ ha ndị iro nọ n'ihu ha nọ n'azụ ndị iro nọ n'azụ ha nọ n'ihu ha ga-arụta ihe ha ga-eji wee mee ugbo ka ugbo bụrụ obodo a mara ama site taa gawa ha na onwe ha ga na-erube isi ma nne ha ma nna ha ha na onwe ha ga-amụta ụmụ zụọ ụmụ ha ụmụ ha zụọ ha anyị na-ayọ gị nke a mee na-asị onye ọbụla bịara ebe a ka ụkwụ o ji bịa ka ọ ga-eji wee naa o nwerọ nsogbu ga-abịa anyị na-ayọ nke a n'aha kraịst onye nwe anyị ọjị kedu wo ndị ndubuisi age grade kedu president the youth bụ na abụọ anyị na-ekele president afọ ezeudo afụrụ m gị Sir Engineer Patrick Agwụ ebe ahụ ị nọ ọ bụrụ na ọ bụrụ na m ma gị ọfụma m ma afụ gị i kwesịrị ịnọ n'iru oche maka ị bụ mentor mentor anyị nọ ebe a you're welcome jai ọnkụ oge aha aha dị ekugu ee ọjiri ya m zụta odogwu kenelu m Jaghị m ana igwe nwa ude na-enye nsogbu Eh? Ọ, aha ya bụ CY Bọọlụ bọọlụ ka a bụrụ gị. daalụnụ sanik ekenekwa m gị Ọ nne kwuru ọrụ. Ee, ekene m gị ihe niile anyị na-eme n'ugbo i dufuru ụzọ bịa were oche gị maka na ime ha biko kụọrọnụ sanik aka ọ gị ma sekretrị a ma akpọ gị yutant maka anyị na-arụ sekretrị gị ọfụma U Thant bụ fọma sekretrị OAU ị ga-amanụ maka onye nkụzi ka ị bụ ee anyị ekene gị onowu ekene gị ọzọ saa chukwu anyị ekene gị n'ekpere i kpere chineke ga-anụ ya zaa gị ekpere zaa anyị ncha ekpere n'aha jizọs ọkọnọhịa odogwu igwebuike a na-ekwu na igwebuike ọkwa anyị nọzuru ebe a niile ọ ya ka e ji sị igwebuike ọkọnọhịa ekene gị daalụ eyi ogbunigwe ya ndị ogbuefi ka a nọ n'iru ndị ogbuefi

Igwe in council nọ here ndị echichi na ndị ogbuefi nọkwa here bikonụ daalụ ụmụaka wetara anyị ọjị anyị kelere Chineke aka ha ji wote ọjị ọjị amakọlatakwa ya
Chukwu ga na-agọzi ya na-aga n'ihu anyị na-akpọnite onye okenye nọ n'etiti anyị bụ ọzọ Ferdinand ka o buru anyị n'ekpere ọjị daalụ
Onowu ozugbo biko. Ayọ Chineke. Ayọ Chineke. Chukwu ọma anyị na-ekene gị maka ọjị ewetela anyị anyị na-asị gị biko bịa ta ọjị a gọzie ya gbooro ụmụaka a mkpa ha ka anyị na-ata ọjị a n'ibe n'ibe Chukwu ga-ata na mpi gọzie ọjị a gọzie anyị gọzie ụmụaka wetara ọjị a mee ka ihe niile ha na-aga ha na- ha ga na-eme ka ọ bụrụ ihe dị mma na ọ ga-adabara ha anyị na-ayọ nke a n'aha Kraịst onye nwe anyị

ọ bụrụ na ha nwere executive mmadụ ịbụ ọzọ sori ozugbo gwa anyị anyị adaghị ha Ee, biko ka a dakebe ndị adịkebe ọjị ok Em, onowu ị ga-abịa chairman authority concept unu ga-agbagote mana tupu a waa ya bụ ọjị o nwe ego a na-eraise maka ọjị a chairman ọ gị ga-ekwu ya wee tupu a wawa ya bụ ihe ị gbagote ebe a anyị enye gị maịk dị dairektị o nwe ihe ị na-edebe eji awụ ya ọ ga-amagbukwa onwe ya mana ọ ga-ekwu okwu tupu anyị awa ya bụ ọjị na nwa obere ndị a kpọrọ pụta chairman pụta Um, President ndị youth. Kpọkọta.
Uh, President ndị youth ọ nọ ebe a? Okay. Our representative. You are the chairman we see. Ọ na ndị Ndụbisi age grade na ha mepere na mgbawa isi na ha butere President. mana ya dụba maybe the next one ihe ọ n'ọkụkọ anụ ya ee ndị be anyị Ugbonabo unu afụgo ihe ọha wetara anyị iji gosi na ha kwenyere anyị ugwu were gbakwa mbọ ka ha mee dịka omenala ịwa akwa si wee dị na ịgba anyụ si wee dị so biko ya na Onowu Ugbonabo with our eldest man nọ here ka ha jide aka ka a waa ihu anụnwa then a wachasịa ya okay and our PG ka ha ncha ga-ejide aka with mụwa bụ chairman then ndị camera unu ga-adị active so that anyị na-ejide So in the count of J-E-S-U-S Jesus, anyị awadịgo ndị Ndubisi age grade for the development of Ugbonabo. Because na anyị nwere anyị ji ọtụtụ ọrụ n'Ugbonabo ma security ma our solar light and other things so biko ihe ọ bụla ị ga-eji wee support ha ọ bụrọkwa sọ ndị kwụ ebe a ma ndị nọkwa n'oche ị mara ihe ọ bụla ị ga-eji wee support ka Ugbonabo wee na-aga n'iru wee gbaa ndị chụtara age grade aja n'ukwu sorry Ndụbisi age grade gbaa ha aja n'ukwu ka ha nwee ike ịdị na-eme ọfụma biko ee anyị ga-anabatakwu ya so biko na-atụfughị oge were je okay MC mgbe ndị a mkpọ kịta
E-S-U-S Jesus. Thank you. Ndị ụmụakwa retire.

ka Ugbonabo wee na-aga n'iru a sị na m ga-eji the sum of 100,000
ọka anyị kwuru ekwu chairman thank you 100

ndị Ugbonabo ekene m unu ekene m unu ṅụọnụ zụọnụ ụmụ unu zụọ n'aha Jizọs m ga-eji 30,000 wee sọpọtụ ekene m unu ihe unu na-eme nwa ga-eji sum of 10,000 naira
kopụ n'aka onye isi ị ka na-eme ọzọ

Eji m the sum of 30,000 wee na-asọpọt ya. A na-agụdị ịgwọ aga sum of 30 good thousand. Ajịna mmadụ.
Kedu ebe nna Ezeudo odogwu ka ibu
Ugbonabo ekene m unu nke onye chiri ya zere ee ihe anyị na-eme kịta bụ ihe dị mma ihe nna nna anyị ha mere anyị nwa na-eme ya ọ bụghị arụ chacha ihe anyị na-eme bụ ihe a na-emebu eme and o nweghị ihe ọjọọ dị na ya ana m ekele ndị niile kwadoro ihe dị otu a na-eme ya ndị niile planụrụ ihe a otu a si planụ ya mana ekpere m bụ na nke ahọ ịtọ na-abịa ga-aka nke a Ọ ya ka m na-ekwu. Ee, nze si nọ ntụ ntụ ihe a na-eme gịnị ihe a na-aga mara obusi nke ukwu nke ukwu ike eme gịnị na ịhụnahụ ya ihe anyị na-ekwu bụ ihe ọbụla anyị wetara ebe a ka e were ya dozie Ugbonabo ihe a na-agụ ha agụ bụsị eze isi mana o nwere ndị ọgụ mana ọgụ ha anyị bụ Ugbonabo ihe anyị chọrọ bụ ihe dị mma obodo anyị developuo onye ọbụla bịara ọ ṅụrịa ụmụaka anyị aṅụrịa ee biko

Ugbonabo rienu Ugbonabo kwezuenu ah, tupu m emewe ego maka last three years anyị nọ around and anyị nọ mgbe ọbụla ihe mụnwa na-enye tupu m enyewe ego bụ obere ndụmọdụ eh, ụmụazị pụrụ n'akwa Ndubuisi age grade maka na anyị bịa ebe a kwuchaa sọ inye ego inye ego inye ego inye ego nweghị ihe ụmụazị ga-amụta wee na-ayọ in the next three years a ga-emewe another one ọ dị better plan than this one ihe m ji ekwu ihe a bụ na anakwa m ekwuchitere ndị igwe in kansụl mana m nwa na-ekwu otu o si dị m n'obi as onye ndị igwe in kansụl mebere expect ka anyị organize this program so ihe m ji ekwu ya bụ na anyị emeghị ọfụma ihe anyị ejighị mee ọfụma because na ụmụazị Ndubuisi age grade emekwuha ọfụma anyị apụta ebe a apụta ya n'ụdị dị iche iche anyị nwa ndị ugbo na-abụ enwe aṅụrị adị m ekwu maka ịbịa ebe a ṅụọ mmanya adị m ekwu ekwu maka ịbịa ebe a rie nri maka onye ọbụla na-eri nri na-aṅụ mmanya na be ya mana anyị kwesịrị ịdị na-eme ihe ụmụazị ga-eji na-amụta ihe next three years a na-atụ ụlọ okwu na na-abịa ka ọ ya bụ ndị nne na nna mụrụ anyị ha ma na anyị sokwe na-eso otu o si kwesị ihe m ga-asupport ndị Ndubisi age grade with the sum of 20,000
n'okwu onye kwuru okwu ikpeazụ ebe a ọ maka ndị na-abalị ekwa kịta ndị ọzọ nọdụ na ala. ndị ọbụla na-abalị ekwa kịta ma onye ọbụla nwa ya ga-eso zụ akwa next three years ebe ọ ga-eregister bụ na aka councillor ward ya amara eregister something.
Ndubisi age grade ekene m unu nke unu dị mma unu mere dị mma eji m sum of 10,000 wee na-awa ọjị a na-awa cake a cash a na-akụrịkwa aka 10,000 naira cash and ihe m ji ekwukwu ya bụ na ndị Ndubisi na-ata azụ na nke m atara azụ kwụọ ụgwọ kwụọ kwụọ ụgwọ cash ịma na enwere ike a na-ajụ ihe eji ego eme ọ bụ nkwa onye kwute ya na ya na-eweta ego ọ ma eweta ego cash emegbu agbawa ụgwọ

Ọ sị na ego one. Okwu ezu ozu. Ee, biko ana m ekele Chineke onye mere ụbọchị tata o wee dị otu a so na-ekelekwe ụmụafọ Ugbo ndị niile si ebe dị iche iche wee nata wee na-organize ha anyị wee na-asị Chineke kwụghachi ha mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs biko ekwe eziokwu na ikwu na ndụmọdụ dụkwa o nwere oge mana asupportụrụ m far back so much because o nwere ike ife oge mụ na chairman ha kwuo ebe a o nwere ihe anyị na-agba ofu onye na-emere m isi na na-emere m isi na nsọ ka o si wee dị but nke ahụ bidoro nke a so e kwesịrị inye ha ezigbote ndụmọdụ nke next three years anụ ha ga-abịanụ true true earlier planner is the best ghọtago ka ọ hapụ ido na mgbe m na-abata ife na anyị nwagodo melo 90 don ka ọ ka dị organized than this one. I go do melo 1990 ọ ka dị organized than this one so but we pray na nke three years ga-abịanụ onye ọbụla ga-agbakọ aka ọnụ so ana m asupport with sum of 10,000 So nna nso bịa Ahem. Ee, sị ka ya support ihe a na-eme na-akụ ihe ha ka unu fụkwa ya ahụ nna anyị ekele gị

ọya madam a weta 3000 wee na-asupport Joe madam joseph ude madam joseph ude 3000 a ka na-abịakwa ọ. mrs mrs amanụ m na m akpọghọ oke mgbe ọkwa okosu

ọkọchụọ ihe a ma ebe remind anyị aha enwe mana ihe m gwa ya bụrụ ọda refurbish afọ ya ebe nọ bụ na refurbish re iche na authority ihe a na-akpọ even na phone nọ nkịtị ọ ihe m ji gbachi nkịtị ka i were aka gị na nsụ aha gị biko kụpụ na ya aka aha anyị na-emere onwe anyị ezigbo mmadụ ga anọnsụ aha gị ee kawara m aha gị ee Grace Egbo gbo biko kụpụ na ya aka 400 naira
ụlụma na anyị gbago ndị Owerri FM na-ewere ndị Owerri eme

Secretary. Abusai.
Ugbo na-abụ ekene m unu. Ide. Asị m nke onye chiri ya zelu. Otegwa eze were iwe na Ọ injinia Ndụka Ekude. Ụmụnne m ndị nke na-azụ ekwa.

ndị na-abata kịta bụ ndị ụgbọ ọgba azụ a na-akụrịkwa aka dịka Nwajiugo na-ewe oche ya na eku oyi ndị kash ọ ndị ụgbọ ọgba azụ na-aga ka ịma ka uche azụ akwa na-akụ na aka na na-akụ na aka ọ gịrị ka a na-ekwuru dj solution akụnye egwu ka anyị na-akpọ na-echiwe na-agbado ji akpara ya echiwe

biko kụpụrụ aka kụpụrụ aka na ọkụ ome

anyị ekene ụmụ hụ ome anyị kenekwere ndị ụgbọ agba azụ daalụnụ
Final round.

biko anyị ga-ayọ unu onye mere ekwu ihe a sị na ọ dị mkpa geenụ ntị na ọ dị mkpa na eme ya bịa geenụ ntị na ọ unu ka a na-ewetara okwu ndị Ndụbuisi unu ewena iwe anyị ma na ọ ka o si adị mana geenụ ntị chairman aga m enye gị this opportunity mmadụ ikwucha one or two persons kwuo anyị emechie ma ọ bụrụ na ndị na-aba n'akpa adị ha

uchi ndị okenye anyị nọ ebe a na-akọmplen gbasalụ na unu anaghị elubere ha isi dịka ndị igwe in kansụl biko and o mere n'anya mmadụ anụkwana ọgụ biko nụ unu mee nganga ka esi eme nganga onye chọta okwu unu gbachie nkịtị biko maka onye merụrụ arụ adịrọkwa safe i melụ mmadụ arụ onye merụrụ arụ adịrọkwa safe so biko nụ ana m ayọ unu ọ bụrụ ayịyọ As the chairman unu nye m that honor, unu jechaa mgbagha isi, ama m anụ na o nwere onye melụrụ arụ, biko m ga-adị very, very happy. Ugbo kwenu!
Elu! Ị na-anya ndị nọ ebe a, ọ ụmụnne unu, bụrụ daddy unu, anyị ncha bụ ndị Ugbonabor, anyị agagokwe fati.

na agamnihu unu na adịmnamma unu ihe anyị na-eme bụ ihe mmụọ kedu ihe a ga- kedu abịa bụ ihe kedu abịa a ga-ejikwa egwu a n'ahụ
Ndụbisi so na ya bụ ndị mmụọ ee biko anyị ekene unu ọtụtụ ndị mmadụ adụ n'ọdụ and ihe anyị ji nata like we said bụ ka anyị nye aka ka ọ dị otu a mbọsi a ga-eje n'ozugbo rigbo on the charge Uchenna nụ ya so unu ga-ebi biko abụ m ebe a n'aha ndị Ugbonabor yut kansụl ụkwazị ngwa ụmụ anyị na-achọta okwu onye isi anyị si ụbụ unu m chọrọ egwu unu anyị na-ekele chineke n'isi unu bụ nke izi si ebe dị iche iche kpọnata unu nye unu ndụ nye unu ume iji bịa gosi anyị onwe unu ekele dịrị Chukwu nke izizi tata bụ ori izizi unu nyere ịgosi anyị na unu etozugo ịbụ dimkpa mana unu abụbeghị okenye ọzọ ebe ahụ ka e nwere ishi unu bụ dimkpa na anyị unu afụgo n'ekwa mana o nwere ndị tọrọ unu bụ okenye unu ga na-eluwere isi ọzọ bụrụ na ọtọmatikali unu abụgoro ndị yut Ugbonabor kansụl jenụwarị 3rd unu abịa rejista is free ndị ugbo ọgba azụ enwere ugbo ọgba azụ yut kansụl go and make sure you register ihe ome nwere yut kansụl also go there and register bịawa mitin mgbe eji kpọọ mitin na ka esi kpọọ mitin ọ bụghị ịbata ihe elu bụ sọsọ na ịchụzugbo kịta ka o so iso na ihe niile a na-eme nke ahụ bụ nke izi mgbagha isi unu na-aga ihe o gosiri bụ na unu bụ foot soldiers ugbo nwere unu na-aga fụ boundary ugbo niile o nwe ka o si gaa unu nwa bụ foot soldiers ga-aja defend the aggressions if at all na ọ ga-enwe na ọ ma nwe n'aha jizọs ọzọ bụrụ unu ga-eme mitin unu adị i notice unu adị eme mitin ọ bụrụ na unu eme mitin mana ndị na-represent adị represent well eji nwee lapses unu bụ ndị isi ọma na-agbakọ ego ereziri ebe a today ị fụ na unu bụ ndị isi ọma so unu should go back to meeting drawing board project unu ga-agwa Ugbonabọ unu ga-eme anyị ma nyekwa unu ego a ọ bụghị ego unu ihe ọ bụ bụ ego Ugbonabọ mana ọ n'aha unu so project unu ga-eweta nye ndị igwe kansụl e review ọ bụ na ọ dị good go ahead ego unu ka ọ bụ ada azọ ya azọ ọ bụrụ ihe unu ga-ejide eme mitin every year ebe a kwụsịrị unu akọntinu ebe ahụ agwa m ka ọ na-emeke sense good ọ bụrụ ihe unu ga-ejide eme mitin every year bụ project ahụ unu ga-eme initiate ego a ga-aba na ya mana akpọọ mitin unu aza mitin ụmụnna unu aga mitin ndị Ugbonabọ development union unu abịa unu esogbokwala o so osi a ga ozi chairman president anyị sị m bụ unu Ugbonabọ Youth Council mana on 3rd January Thank you. anyị na-atụ anya unu na civic center ụbọchị anyị ga-eme meeting unu abịa register it's free it's automatic member ka unu bụ Okay, okay, okay.
nke ikpeazụ bụzi ndị nne na nna ka m chọrọ ịgwa na nwa m akarịa bụ aghụghọ ndị a niile nwere ebe ha si pụta bụ nke bụ eziokwu ihe ndụmọdụ i nyere ha n'ụlọ ka ha ji pụta ilo ka anyị na-ekwu maka nke next three years ebidogo kịta akụrụ anwụ ya Onowu emego statement o megiri abụghị statement ọ ihe niile ihe metere n'igwe nke ma niile Daalụ.

ndị na-abata bụ ndị na-apụ n'ọkwa ka ha bata n'ọkwa akụba aka ọ bụrụkwa otu a ka ha ra o chekwukwara anyị na ọrụ a ee ndị a na-abịa bụ ndị ga-apụ na ihe a na-akpọ ya bụ ndị na-aba n'ekwe

dịka anyị na-eche ndị mgba ka o mere geenụ ntị ndị anyị na-eche abịago ọ bụrụ ndị nke ọzọ thank you nwajugo nne ya ọ kwa n'ụnọ ka mmanwụ na-akwado mee ka i si eme kedu onye na ya na-agba mgba
enwere m idea nụ kedu onye na-akụ ego ma ego a

biko dịbụga ime announcement mgba eh. biko mgba a ga-agba na third na field ebe a ụhụ a na-akwadara ibe enwe original mgba yeah ị must go down or i go down so ụdị nke na mgbalụ agbakwa ya na third ma ọ bụrụ na ị dị opportunity ọ na-ahụghị m n'ezi so nke third bụkwa ike ịgba mgba iwefute muscle niile i nwe Chairman, ndị a na-abata bụ Chairman, ndị
na-aba n'akwa ndị na-aba aba by God's grace ọ bụrụ na enwere any amendment three years time ndị a ga-abụ n'akwa

Ugbo kwenu, Ugbonabo kwenu, Naijiria kwezuenu. Biko anyị ga-akụrụ Jizọs aka maka na eluigwe kwanyekwara anyị ugwu tata. Closing remark. Eh, biko anyị ga-enyechi ya chairman the microphone for his last word before ekpe ekpere mmechi ka o kelee ndị niile si mba dị iche iche wee bịa tata maakwa ọkwa maka third of Saturday na-abịa mkpụrụ agba kwenu mkpụrụ agba kwezuonu eh, biko anyị kelere onye ọbụla bịara ebe a biko na anyị nọzị na nchịkọta anyị nọzị na mmechi biko anyị na-ekele si na onye ọbụla bịa nọnyere anyị tata na mgbe ọ ga na ọ ga-analụ n'udo ụkwụ ama mkpọ ya ụkwụ ọ ga-eji naa ga-aka nke o jiri bịa n'aha Jizọs Eh, biko anyị na MC chọọ onye okenye anyị nọ ebe a biko ka o kpere anyị ekpere mmechi Ugbo kwenu kpọrọba kwenu kwezuo anụgo okwu chairman anyị gwara anyị ọ sị anyị ka anyị mechizie na anyị ga-emechikwa nna n'afa nna nna anyị bi n'eluigwe otito dịrị afa gị ka ọchịchị gị bịa ka e mee uche gị n'ụwa ka e si eme ya n'eluigwe nye anyị tata nni nke ụbọchị anyị gbaghara anyị mmehie anyị ga dị ka anyị si gbaghara ndị mehie anyị ekwela ka anyị kwe na nranye ma zọpụta anyị n'ajọ ife amen ekene maria i jupụta na grasịa Osebụrụwa nọnyere gị ị dị ngọzi n'etiti ikporo niile ọ dịazị ngọzi nwa afọ gị jesu maria dị asọ nne nke Chukwu yọbara anyị ndị njọ ayịyọ kịta na mgbe ọnwụ anyị otuto dịrị nna na nwa na mmụọ nsọ nna anyị ekene gị maka mgbakọ anyị nwere na mgbede a maka ụmụaka anyị anyị ekene gị otu i si wee duo anyị n'ihe anyị mere na mgbede a anyị na-ekwe ebe anyị si a na-asị ka i chedo anyị ka anyị naruo be anyị na-enweghị nsogbu a na-ayọkwa ụmụaka anyị ndụmọdụ e nyere na mgbede a ka ha nabata ya ka ha wee- ka e wee nwee ike soro ụkpụrụ ndị mụrụ ha na ndị okenye tọrọ ha ka ọganihu dịrị na be anyị ka ha mịta mkpụrụ n'ihe anyị na-eme site na Kraịst onye nwe anyị Thank you biko onye ọbụla na- ọ ga-ana n'udo n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị